Hi guys, cén chaoi a bhfuil sibh? How are you? Any craic?
Not ón not ón am deireanach a raibh mé ag caint leat do do duine bhí No. eh, bhí eh, bhí ní ní bhíonn muid ábalta eh, am a chaitheamh le chéile cuid is mó den am de go- de rá ar an nglaoch seo ach bhí James thuas i mBaile Átha Cliath le haghaidh an obair so

Níl cead agat, tá cead agat gan a bheith, le bheith gan do mhasc má tá tú ag ithe, ag suí síos ná ag damhsa. So tá mise gonna rith thart ar an áit le mála sceallógaí agus sílim go b'é sin a, tá mé just gonna bheith ar like an urlár le mo chuid chips just kinda á gcaitheamh ag daoine like ag ithe cúpla ceann dom féin just so ní bheidh orm é a chaitheamh. Ach tá na srianta imithe anois.

Ach tá sé greannmhar dom, mar dúirt siad, mar dúirt tú ansin, tá cead é, caithfidh tú masc a chaitheamh unless go bhfuil tú ag damhsa, ag ithe nó ag ól. Céard eile tá tú a dhéanamh istigh sa club? Honestly like. So má tá mise gonna bheith just, so má tá mé ag iarraidh siúl go dtí an leithreas, instead of siúl, má tá mé ag damhsa go dtí an leithreas, níl orm an masc a chaitheamh. Tá mé in ann just shimmyáil mo bhealach all the way go dtí an toilet agus níl orm masc a chaitheamh. Cad é mar tá do moonwalk James, cad é mar tá sé agat. On point, on point. Agus sin, usa, níl ort, níl ort do mhasc a chaitheamh má tá tú ag iarraidh shifteáil duine éicint, cos níl ort ach bheith cineál, do you know, jive beag leob agus bheith ag shifteáil ag an am céanna.

cineáilín weirdly go maith ag damhsa, ach ní thugann sé sin cúnamh ar bith dhom le mná fós, like, so, you know. so don't get me wrong, like, ní hionann is tá mé fáilte ann le tada. Tá tusa ag rá go bhfuil tú maith ag damhsa, ach níl tú feicthe agam féin nó thig leatsa just a bheith ag rá seo anois. Yeah.
So, so sílim beidh ort nuair tá imeacht beo againn má dhéanann muid eh, imeacht beo do na Seansálaithe, beidh orainn em, dance-off a dhéanamh sílim Umm. Ó, tá dance as gruesome. Tá dance as gruesome, don't you worry. Guím me go bhfuil Colombo agus me fhéin is cinneadh eile, bhí muid an aghaidh chéile ag i dance off agus bhí amhrán ann agus just bust liom amach anyways agus chun áit craic ansa. Bhí Rúma, hands down, Rúma easy, easy money.

Mothaíonn sé domh go bhfuil like taisce so sin an rud amháin atá achan duine ag cur ceist faoi ná pógadh like bhfuil cead ag daoine pógadh so mothaíonn sé saghas go bhfuil like oíche Dé hAoine beidh sé fiáin ag na clubanna oíche just daoine nach bhfuil duine ar bith feicthe acu le 18 mí just mar mar a déarfá as Béarla straight in no kissing sin an dóigh a mbeidh sé. Beidh a lán leanaí i gceann 9 mí beidh just ardú mór i rátaí.

Tá muide os cionn fiche a trí. Ok, an uair dheireanach a chuaigh mé chuig Halo bhí mé bhí mé ocht déag agus shíl mé ah jeez tá an duine sin chomh sean níor mhaith liom dul ag club leo sin. Oh tá muid sean. I gcomhair seandaoine. Yeah Áine muide. Muide na seandaoine.

scanrúil like do dhaoine atá déanamh sin ach fiú sin like just mhothaigh sé chomh ait like a bheith istigh i seomra le daoine nach bhfuil aithne agat orthu. It's like nuair yeah sure cuimhníonn tú faoi na vaccine centres nuair a chuaigh siad isteach ag like an RDS agus achan rud agus bhí sin like an chéad uair a bhí siad istigh i slua cos bhí siad just ag déanamh na mílte duine achan lá agus just mhothaigh sé chomh chomh

No, níl aon scéine do lipuí, no, níl. You're all good.
An bhfuair tú instealladh? Ar mhaith leat ceann eile? Tá daoine really ag glacadh leis go bhfuil siad chun Covid a fháil, má théann siad isteach i gclub oíche, sílim.
Ó, go hiomlán. Ach tá siad ag iarraidh déanamh na tástáil antigen agus siad ag iarraidh daoine a bheith na vaccine certs a bheith acu sular téann siad isteach. So sílim like má téann tú isteach like tá cuid is mó daoine sa tír tá vaccine acu so le cuidiú Dé ní bheidh an méid sin cásanna ag teacht as sin. Agus... Tá tú ag goil isteach at your own risk anyway, like, you know. It's... Yeah.
Yeah. Dáir sé na léin.
Game agamsa ar an tríochú lá, so sin seachtain ó amáireach, so níl mé ag ól an deireadh seachtaine seo, so tá mé happy out, beidh sé cineál mar uh, trial run, so go bhfeicfidh mé cén chaoi a mbeidh siad. And then an tseachtain seo chugainn tar éis an chluiche, beidh mé like, ok, ní fhaca mé mórán cases an tseachtain seo nó, Tá a load cases ann. Tá mise ag fanacht amach uaidh sin is tá mé just ag goil chuig an pub cos. Fuck that. An gceapann tú like ar an Satharn, déarfainn go mbeidh an hangover is mó sa tír thart ar an áit cos beidh daoine is nach bhfuil siad níl siad cleachtaithe le bheith amuigh ag ól go dtí like trí a chlog ar maidin so. Either that nó beidh an hangover is measa ar dhaoine Dé Luain because déanfaidh siad trí lá de.
Bainfidh siad an oiread sin taitneamh as Dé hAoine go ndéanfaidh siad Dé Sathairn é agus go ndéanfaidh siad Dé Domhnaigh é. Beidh siad ag fáil bháis and then ólfaidh siad i rith an lae Dé Luain le cópáil leis sin. Is ar ais ag an obair maidin Dé Máirt beidh siad ag fáil bháis.

bhí muid istigh ansin, chuaigh muid isteach ag leath i ndiaidh a hocht agus sular a raibh a fhios againn ceathrú go dtí a haon déag a bhí ann agus bhí orainn fágáil agus bhí tú just faoi dheifir agus ní thig leat taitneamh a bhaint as as an deoch nó as an comhrá nó bhí tú just ag amharc ar an gclog le cé mhéad ama tá fágtha againn. So beidh sin deas dul ar ais chuige.
Even aréir like nó cúpla oíche ó shin like chuaigh cúpla de mo mhuintir agus mé jeez ag gabháil ag walk anois like the Waterside pobal like bhí rá is

Seo an am a bheadh mise like ag fágáil an teach ag rá like le dul amach chuig clubanna oíche ehm so b'fheidir nach mbeadh muid cleachtaidh le bheith amuigh chomh mall sin anois b'fheidir b'fhearr linn a bheith inár suí sa leabaidh anois ag ag a dó dhéag a chlog. Rud amháin maith a bhí faoin srianta faoi na srianta sin dóibh bheith dúnta ag half eleven ná fuair tú codladh maith isteach Ní raibh tú really chomh dona sin ar an Domhnach because fuair tú an codladh isteach so bhí tú cineál you know, alright like unless go mbeadh tú ag cóisir tí which bhí sé sin in éadan na srianta so ní dhearna mise sin a riamh. No. Um, no, never, never. But Chaoiche. but uh, yeah, fuair tú codladh class isteach so bhí tú cineál fresh like so ní- ní raibh mórán de hangover ort nó chodail go dó dhéag like. Bhí bhí tú bre- bhí tú breá in am don Aifreann ar maidin.

Bhuel a Fhlatharta déan trí Notes App Apology agus agus cúig Ár nAthair agus beidh tú i gceart. Agus Voice Note amháin. Agus Voice Note amháin. Caithfidh sí go deo. Ach nó tá mé ag súil go mór le dul ar ais chuig na clubanna oíche. Bhfuil ceann amháin bhfuil ceann ar bith like ar mhaith leatsa dul ar ais chuige bhfuil ceann amháin atá ar d'intinn go bhfuil tú like caithfidh mé dul ar ais ansin uair amháin eile. Bhuel, ba bhreá liom dul ar ais go Carbon ach dúnadh síos é so níl rud ar bith le déanamh faoi sin.
Bhí tú ar tí bheith casta nuair a bhí tú bean óg so níor cheap tú go raibh na daoine sin ag dul isteach ag an áit sin. I'd say domsa well obviously Coppers i mBleá Cliath because it's kind of ní théann tú go Bleá Cliath más as uh, uh, culchie side of Éire thú mm -hmm. gan dul go Coppers ach ceann a ndéarfainn I wish go raibh sé oscailte ná Four Four agus um, Electric an Superclub nuair a osclaíonn an dá áit le chéile massive agus an chraic just unreal agus saghas ceol difriúil in achan seomra bhí sé just iontach bheadh techno san Electric and then téann tú isteach go Four Four is bheadh na sort early noughties tunes agat so bhí sé just yeah. thar barr unbelievable unreal like Bhreá liom dul ar ais ansin. Don stick ar fad a bhfaigheann sé, like as in an t-ainm atá aige, is breá liom Workmans. Tá a fhios agam gurb é sin like an áit a téann na hipsters ar fad agus sin an áit a bhíonn na indie kids istigh ann agus like níl aithne agam ar amhrán ar bith istigh atá ag seinnt istigh sna clubanna oíche sin but is breá liomsa Workmans go háirí like istigh sa, sa seomra le caitheamh toit like sin an áit a bhíonn achan duine um,

Comment amháin ann faoi mo am ar RDS le hÁine. Chuaigh mé go leithreas agus céard a chuala mé taobh thiar dom ná, Oh man, what do I owe you on Revolut, man? Tá siad fíor. Cheap mise gurb in joke an chaoi a mbíodh daoine ag labhairt mar shin faoi Revolut

Speaking of Revolut ná a bheith in ann dul suas ag an beár anois agus ordú deoch, what's that, nuair atá tú sna pubanna, mar gheall nuair a bhí tú ag bord like ní raibh cliú agat cé mhéad a bhí ólta agat so Oh yeah. like rá thugadh an bille síos and then bhí tú like rá oh tá €150 ar an bille so bhí tú like rá

Cad a tarlú? Raibh sin le haghaidh taxi nó raibh sin le haghaidh an ólacháin? Clue like. An rud nach dtig liomsa a thuiscint ar chor ar bith ná go bhfuil siad ag ligean dúinn dul chuig na clubanna oíche ach caithfidh muid suí nuair a théann muid chuig ceolchoirm. Ó, yeah.
Samhlaigh anois ceolchoirm Kneecap is muid uilig inár suí.

Bhí sé like dúirt sé so an rud a thuigimse ná má téann daoine chuig mo cheolchoirmse beidh cead acu damhsa thart like chuig like a preamble tá go like an ceol a sheinneann sular tagann duine suas agus go luath is a phiocann sé suas fidil ansin caithfidh achan duine suí síos agus caithfidh siad a bheith like i rudaí like pods tá sé um like yeah ní dhéanann sé aon ciall. Tá sé ceolchoirm John Beag.

Táimid acu i mbliana anyway. Ó, tá difríocht mór idir an mbeirt acu, so bí cúramach. Cibé cé acu atá single.
Lily. Níor thosaigh mise ag amharc ar Love Island go dtí i mbliana ach really bhí mé infheistithe ann, chomh luath is a thosaigh mé, ní thiocfadh liom stopadh ag amharc air.

Nuair a dioscó thíos sa Halla Éinne atá i lár bhaile an Cheathrú Rua, agus sin an áit a bhfuair mé mo chéadsa. Caithfidh mé a rá ná raibh mé riamh i dtigh Josie. Is mór an trua é sin, mar gheall nach bhfuil sé ag oscailt anois arís. Áine, bhí tú literally i nGaillimh. Cén chaoi nach raibh tú i dtigh Josie.

Is is breá liom Carbon. Mm, is breá liom dul amach i Carbon. I'm just, Yeah. I'm just a simple country girl, okay? Na Mm. cónaí sa chathair mór. Sin mise amach ar Tigh Josie Moore ag playáil amhrán The Bear in the Big Blue House eh, mar an darna amhrán deireadh den oíche.

Má tá duine ar bith ag iarraidh airgead a thabhairt do Tigh Josie chun é a oscailt suas arís. Thig linn GoFundMe, nasc GoFundMe a chur inár mbio agus má thugann achan duine cúpla pingin agus déanfaidh muid athoscailt ar Tigh Josie.

Sure cheannaigh Ní raibh mise i dTigh Josie ar an Cheathrú Rua. Ní raibh, but sure níor mise níor really fhreastail mise ar an nGaillimh go dtí like go rialta go dtí i mbliana like like ní like chuaigh mé uair amháin le haghaidh an like lá oscailte a bhí ag NUIG agus ansin bhí sin ansin bhí mé leis sin leis an obair fosta ag ag i Galway Bay bhí mé ag fanacht amuigh ansin agus but ní raibh sí sa chathair ná fiú amuigh sa Ghaeltacht like

18 go Dodge ach bhí cúpla disco acu agus bhí siad bhí siad fiáin like muintir like Fál Carrach agus Gort a' Choirce agus like na daoine thart thíos agus in Jennings. Bean a chuir day shift.
Ah oh well ní dhéarfainn i Dodge. Yeah. No fuair no fuair mise í sa Choláiste Bhríde fuair mise fuair mise leis na na daoine a bhíonn ansin don samhradh. Ní dhéanfainnse choíche dearmad ar

Tháinig siad bean inteacht agus chuir siad ceist uirthi agus dúirt sí go raibh sí ag iarraidh mé a phógadh, which, happy days, agus tháinig mise agus bhí mise ag iarraidh í a phógadh agus phóg mé í and I'd say go raibh like, like washing machine, like yeah a second, like déarfainn gurbh é an phóg is measa a tharla do dhuine ar bith ag aon am. So, so,

agus tháinig sí amach agus bhí sí like oh fuck agus like agus thiontaigh sí thart ar a sáil sa cí agus d'fhág sí. Um, but yeah, sin an áit a bhfuair mise mo chéad phóg nasty cá I think, ríide. I think we're all looking around though, mar lads óga nuair a fuair muid shift, bhí muid ag high-fiveáil a chéile sort of like. Oh, like, Yeah. bhí sé like Bhí- gur rí an domhain tú like bhí tú like seo an rud is fearr a tharlóidh Yeah. choíche.
Cuimhnímse mo chéad shift ag an dioscó freisin ag Halla Éinne agus bhí mé mar a washing machine. I think nach chuir mé mo chuid neck muscles ag obair chomh mór sin ariamh i mo shaol. Ní raibh fucking clue agam céard a bhí mé ag déanamh. Bhí mo chéad cheann ar bhus ag teacht abhaile ó BT, comórtas na nEolaithe Óga.

Ná, chuaigh seisean an bealach chéanna liomsa agus bhuail muid ár gcuid cloigne ina chéile. Oh! Bhí mé chomh náirithe agus phógamar agus just sheas sé suas agus d'fhág sé mar go raibh sé chomh náirithe. One second. Bhí seo ar an mbealach abhaile as an Eolaí Óg. So bhí sé sin like

agus bheadh muid ag damhsa ar na cathaoireacha agus níl dath ar bith mar sin i mBaile Átha Cliath like ar chor ar bith like níl áit ar bith ach amháin b'fhéidir an Conradh corruair ach níl áit ar bith gur gur thig leat a bheith ar bharr na na mbord like agus ag briseadh gloiní agus rudaí mar sin agus tú ag damhsa thart so. Ní raibh mé ní raibh mé i gClub Chonradh ach an oiread.

Ach fuair muidinne, bhí rudaí thall i Meiriceá agus shared Ubers a bhí ann, nó Uber Pool I think at the time a bhí air, agus bhí tú ábalta tacsaí a fháil le strainséirí agus bheadh sé níos saoire ná é a fháil leat féin. So chuaigh mé féin agus ceann de mo chuid cairde agus fuair muid tacsaí isteach go San Francisco agus tháinig an duine seo isteach agus bhí sé like a lá tall á like spéaclaí gréine agus like a cap agus like bhí sé go tanaí or whatever agus na headphones móra aige agus ansin bhí bean leis agus bhí sí cosúil le like supermodel like in aice leis or whatever agus bhí siad like yeah no tá muid anseo le haghaidh cóisir is DJs muid or whatever agus bhí muid like oh yeah cén saghas DJ tú agus bhí siad like um, bhí siad like oh yeah bíonn muid ag déanamh techno agus bíonn muid ag déanamh house agus anam mar sin agus dúirt siad cén áit arb as sibhse agus dúirt muidinne ó Éirinn tá muid ina gcónaí i mBaile Átha Cliath agus bhí siad like

agus bhí an DJ seo as California, a bhí ag seinnt cúpla tiún ann go rialta agus é thall in Éirinn agus bhí orm, bhí orm inse dó go raibh sé druidte síos agus bhí sé, bhí sé croíbhriste, I think bhí sé mar gheall ar health and safety cos bhí sé go dodge. Ach caithfidh muid anois, Áine, suas i mBaile Átha Cliath, caithfidh muid déanamh turas anois. Yes.

go na jobs seo. Tá mise ag goil a rá so ceann classic le haghaidh na muintir a bhíonn ag imirt peil Ghaelach. Múinteoir? Níl múinteoir ar bith ann. Really?
Yeah.
Tá sin an-neamhghnách.
De ghnáth bíonn achan duine a imríonn spórt ina múinteoir. Yeah, tá twenty duine, tá fiche duine anseo agus níl múinteoir amháin ann. What?
No.
No.
Bhfuil innealtóir ann?
Níl. Bhfuil cuntasóir ann? Níl.
Bhfuil dlíodóir ann?
Níl. Níl a fhios agam anois but, níl a fhios agam but anois piss take, nó nach ba. Tá na postannaí seo chomh random.

Yeah da mba rud é go raibh mise á déanamh suas like mock up den fhoireann chéanna sin. Chuirfinn isteach cúpla múinteoir, make it a little believable like. Yeah.
Agus fosta like tá achan post like is fíor post iad like dá like dá ndúirt siad go raibh like you know astronaut sa deireadh like b'fhéidir go mbeadh sin like ó thiocfadh leat a shamhlú go bhfuil duine ansin atá

agus má tá cuir scéal chugainn because ní hé muidinne a chuir suas é sin agus tá mise mar Hugh Carr here ar Instagram agus ar Twitter Tá James mar Flaharta ar Instagram is Twitter nach bhfuil agus Flahartach agus tá Áine mar anywhere ar Twitter agus ar Instagram fásta.